ana m aga n'oke anaghị azụ ị nwere idea ya enwere m idea and mara amara na ndị be anyị sị na mgbada nyụọ ka enyi ike awara ya ọ depend mba mgbada anwa bụ ike plastic o nwe ka enyi ga-esi megide mgbada anyụkarịa ya na nsị yes ndị be anyị sị na nze tụọ nze ịbịa na onye ọmụiku bịa na mana ofeke kwatuo nze ga efe ga-eme nze ị nwere idea ọ depend onye bụ ofeke mara onye bụ nze abụ m nze ị bụ ofeke mụnwa bụ nze gị bụ ofeke ọnọbụna be ndị ole na-aba ahụ na bụ obodo oyibo mmekwe na nke igwe kwụnye na nke gaa na nke onowu kwụnye na nke ebe ọbụla ma na nke gọvanọ abụ m nze efe igbo igwe ofeke finish with your family

nwa gị dị ime i kwesịrị ịna-enwere aṅụrị onye ọbụla atụọ canopy gbuo efi kpọọ ndị ogene ndị igba ijeje ngwodo gwodo ijeje ngwodo chegara mbe m ka unu na-eji ime ka ije ije ije thanksgiving mgbe dị ime kịta adịrọ easy ụmụaka kịta nwe nke ka na-atụ ime fa na-ebuchazi infection ị na-apụ ala ị na-apụ ala

tụbara nwa gị nwaanyị ime Onye- onye- onye nnekwu. ya ka i ji wee bịa efi onye ka ị na-abara mba efi na ndụ ka nwa m nwoke tụbara nwa m nwaanyị ime ị kwesịrị ịdị happy Had he been here, eh, eh, yeah, eh, I know you now. I give you a dirty slap. ị kwesịrị ịna-aṅụrị nyere kụọ ekwe kpọrọ obodo sị fa na ife ọma abatago n'ezinụlọ gị na nwa na nwa nwoke tụbara nwa gị nwaanyị ime onye ka ị bụ ibe aba akụrụ bata be gị ị mara m ọfụma eje- ị- ị- ịnekwa m anya n'iru eji nke onye onye onye onye na-atụ mmadụ ụjọ ife mbere ebe a kịta abụ nwaanyị na ndị ọgọ ya fa ji egbu egbu ji ataghị ata sofa maka chuke m na na nweta gị na nweta gị na be m ọla mma amaghị inubi gara onye fọrọ onye nwa nwaanyị ahụ ya iri rigoro elu ha nwanne nwa nwaanyị ahụ dị ime onye ya fụta nkiri na nkiri na shọpụ ya ya isi ka ọma ka wee hazụ na ka ọ sapụchara ala ka onye na-etobe ala etobe onye na-etobe oroma n'ụlọ ụzọ onye ka ebodo ogbenye mgbegiri kwụna na-eriju afọ o nwe nwa gị na-ekwe anụ na di onye meke kwesịrị akụ ụmụ nwe niile ị na-apụ ala gị ị na-apụ ala amara gị meghere anya bụrụ spec ụmụazị na-agba krismas ọ nwere ya bikwu na mma ihe gbasara nze edowe ya n'akụkụ na amụrụ na na ha jededa ha ṅụrụ weed ma be ha na-eme onye mbụ mmabụ na mba letọ mbụ ndị ga-enu ịnwụọ n'elu tupu ị na-eru na mpịa na leda jem ozugbo efi ka jee n'ama ebe ama mgbe anyị egbu mgbakwa na ịdị nkwadebe akpakwa ma arụmaka iwe ọmụ na ọkpa efu mgbe anya ịtaju aja afọ agwụ mbụ anụrụ ana nwoke m na-afụke tọnụ atọnụ efuru nwa nwa ya ma ya ma ime ọ dị mma duru ya die unu ọ bụrọ ngị na-anụ bụ nwa gị na-anụ

Android maka ọ ya ka i ji wee bịaba. Ndị mee bụ na ya mụ na gị ya abịa ka anyị jee n'ụlọ. Ịghọtago? Mụ na gị jee n'ụlọ. Ka ma ka anyị esi wee ịmago ka anyị kpaa ife a ibe a abụrọ ibe a na-anọ ndị mmadụ na ma ndị na-egbu ọkụ ma ndị na-abọcha akpụ onye ọbụla egebe ntị anyị ruo n'ụlọ anyị akpaa ife a ka anyị manụ ka anyị esi mee nwa nwa na-esi ike ọ bụrụ ya ka mụ na gị baa n'ime ka anyị na-eme nwa ka ọ na-esi ike di m anyị na anyị magbo nwa na-esi ike chọọ ịmụ ife na-akara ebe o metọpụrụ ka m metọpụ nna na nwa ọrụ ofu ife ofe ọ gbara ofe eriri ibe a abụrọ ibe a na-ebere akwa nwaanyị ọma bịa bịa ka baa n'ụlọ ma ka ihe esi ngwa bịa